Like this equestrian, this campus has a lot of hidden gems which you will explore for yourself when you will come here. See you on the other side. zikomo kwambiri amalawi anzanga amene mukutionera pano mumaona amalankhula aja a ku Parul university afika kuno ku ofisi kwathu ku blantyre amatiyendera chaka china chilichonse kawiri kapena katatu Ah, apapa monga mukuonanso mkatimo kuti ana athu ndi amenewo mukuwaona ndithu ali pa airport ku lilongwe Eh, ndithu ah, pamene pa- panali pa 17 julayi chaka chomwe chino limene ndi gulu loyamba limene gulu lina liti linyamukenso pa 9 august Ah, tafuna kudziwitsani kuti ntchito ikutheka ndipo zikuchitika kuti momuja tinanenera ndi programu imene timabwerezabwereza tikamati ah, 2063 yeniyeni imene mukuionayo ana amenewa ndionena kuti uh, zaka zikubwerazi ena azakhala aziphunzitsi a mmakoleji athu mauniversities mwathu uh, malecture right so uh, tikunena kuti panopo mwalemba mayeso ana inu amene mukutionera pano uh, mayeso anu ana anu asanatuluke ngati muli ndi kuthekera bwerani ku ofesi tiyambe ma- zonse zofunikira ngati opanga mapasipoti ndi zina zotero kuti mayeso akamatuluka ah, mukhale kuti ndithu mwapeza mwayi umene momwe uja timanenera 6 points ah, malekeza ma eh, 25 points tabwerani tikuthandizireni kuti inu muapulaye kuti mukapezeke ndithu muli ku india tikudziwa kuti ah, maluso onse ochokera ku india ndi amene ndithu amatithandizira kuno muzipatala kufuna luso la ku india okonza ma misewu luso la ku india za ma computer science luso la ku india Choncho tili ndi maganizo ndithu a tsogolo lokhazikika mu zaka zimene zikubwerazi. Ana amenewa adzagwire dziko lathuli. Zikomo kwambiri kufuna kuti mupange apply. Nambala yathu ndi yomweyo ma 9 awiri 690 7760 ma 9 awiri 690 7760. Nanga ndinani ka kumwamba lero li tikupita ku india ku sukulu ine ndikusangalala kwambiri chifukwa ndikakwera ndege koyamba nde ndimangoli mwamba kwambiri anthu akungoyenera kuti alimbikire sukulu kenako basi adzapeze ijenti kuti awathandize kupita ku indiako asakayikire ndi zotheka zinthuzi kumangoyenera kulimbikira sukulu masomphenya akhale pa sukulu ndiponso kumatsogoza mulungu pa zonse Namaste.
Hello, Malawi. Uh, my name is Francis Mil, ah, timakhala ku Blantyre. Ah, ndikupita ku school ku India ndikapanga program ya medical laboratory technology. Ah, ine ndi ndi chisangalalo chachikulu chifukwa makolo ndithu ayesesa kuti ana tikaphunzire kunja ndipo tikatenge ma skills osiyanasiyana kumene kuja okuti tizapange share ndi ma doctors athu amene akupanga school ku Malawi kuno. Ah, kumene kuja kuli machine ena amene oti tikaphunzire kugwiritsidwa ntchito okuti Kunoko anthu ambiri adzathandizika kuyuza ma experience amene achawa. Ndizotheka kupita ku kunja kukaphunzira maphunziro. Pali anthu amene amathandizira ngati ife timayuza ofesi iyi ya Wealth Education Consult imene imatithandizira ku process ina iliyonse kuyambira kumayambiriro mpakana kumaliza. Monga ngati pano ife tili pa in, Kamuzu International Airport imene kuli kuno. tili pa kamuzu international airport ndi Sir athu alipo pompanonso ndithu akuzatiperekeza kupita kunja koti tikaphunzira maphunziro athu kwa zaka folo zaka folo zokha tikakaphunzira zimenezozo ndoti moyo wathu uzakhala wasinthiratu ndipo tikakhala- zakhala anthu osiyana ndi munthu oti sanaphunzire ndiye achinyamata anzanga ndimafuna ndingokulimbikisani kuti kupita kukaphunzira kunja ndizotheka ndithu ine ndine mrs khadija miliyoni pa airport kuno ndikuzaperekeza mwana wanga francis akupita ku india maphunziro ku sukulu ku parul university e, pali maprocess angapo amene tinapanga kuti zinthu zimenezo zitheke kuti zinthu zimenezi zitheke pamafunika mwana akhale ndi passport choyamba akhale ndi certificate ya msce kenako akhale ndi passport akhale ndi passport Pali Sir a Robson Kal- Kalimbakata amene amatithandizira za ulendo umenewu ndiye amatithandizira kuti mwana apange visa zonse zitheke mpakana alipire ndege kuzafika kuno ku airport timabwera nawonso limodzi kuzaperekeza ana mpakana tionelere kuti anawo anyamuke moti kunoko ku airport tili limodzi ndi mr kalimbakathawo amene anathandizira anawo kuti apite ku india ine ndine osangalala kwambiri chifukwa ndikuziwa kuti mwana ameneyo akapita kumene koko akatenga zinthu zakupsa zimenenso akadzatha kubwera kuno adzakhala ndithu ali ndi ma skills amphamvu okuti adzatha kugwira ntchito ndithu zapamwamba makolo ena ine ndikulimbikisani kunena kuti musakayikire ndizotheka kuti mwana wanu akhoza kukaphunziranso kunja ndizotheka apezeni mr kalimbakatha amene ali amakhala m'taunimo virgin house floor number 2 room number 14 amenewo a- amathandiza china chilichonse mpaka na mwana kunyamuka kuno kukafika ku india